igbo mụrụ nze ma ọzọ ekelekwa m unu ọzọ ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke original keke man na agba nke a ọ mụ na ọmarịcha nwada ọnụ bụ sọnsọ ọchị oge niile

e nwere ebe mmiri si baa mmiri si baa opi ụgbọgọrọ ọ bụrụ na ị na-azụ afịa ee, akụrụngwa eji ebi n'ụlọ

na-azụ afịa bụ na ebe m bi Ọnịcha ị baa o buje gị na elu mụ onwe m ga-agba ụgbọala maọbụ ụgbọelu ọzọ

mụnwa jikwa otu nde naira tụọ ngwa afịa adụnye ya n'ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri bụ nke m na gị bute na Lagos mgbe ahụ anyị efeela ụgbọelu na rute oge ọ na-erutere gị onwe gị mụ na gị ga-eje na ọdụ ụgbọ mmiri jee bufute ngwa afịa anyị kwụcha ụgwọ niile a ga-akwụ ebe ahụ ego ole ị kwụrụ ka m kwụrụ anyị si ebe ahụ pụta i buru nke gị na- na-atụfughị oge ọbụla banye na ịzụ afịa kpọghee afịa oge ị na-ele afịa nke m ụzọ ka ọ mara ka o were udo olite adụ oge m na-aga n'ụzọ ezutere m ebe ndị uwe ojii ndị agha ndị agha ụgbọ mmiri ya bụ ndị agha mmiri ndị agha elu nakwa ndị agha ndị ndị na-echekwado ndị ọtụ ngwa ahịa ndị na-elekọta ngwa ahịa na-atụbata atụbata ebe ha na-anọ ndị nke ọbụla m zutere m ga-enye ha ego iji medaa ha obi ka ha hapụ m ka m nawa ma ọ bụ mụ na ha nọrọ ebe ahụ nọzuo ya ihe dịka abalị abụọ tupu na ha pụrụ nawa mgbe ụfọdụkwa eburu m buje na ebe ha na-anọ ebe ụlọ ha dị ebe m ga-anọ wee kwụọ nnukwute ego tupu m pụta wee natawa mgbe m na-ata ahụhụ niile a ị na-ele afịa gị gị nwa bụ onye nke nọ n'Alaba oge m mechara si na aka ha pụta m ga-akwụ ụgbọala bunatara ngwa afịa m ahụ okpotokpo ego tupu m bido rewe ọ bụrụ na mgbe m ga-ebido rewe ọ bụrụ na m bido rewe marakwa na naanị onye m ga-eresi bụ onye Igbo ma ọ bụ onye ọzọ bi n'ala Igbo maka na ndị na-esi ezi abịa ya bụ ndị mba ọzọ dịka Togo Cameroon Ghana dịrị gawa adịghị ayị ara ịchọrọ m bịawa Ọnịcha Ado n'ihi na ihe ahụ nna ha chara Ọnịcha Ado dị na Lagos ha ruo Lagos goo ya na Alaba ha ga n'oge ha tụfughị mgbe etinye ya n'ụgbọ mmiri ga-ebuchiara ha ya ebe ha si bịa ha agaghị ọ gaghị efu ha nnukwu ego ọbụla ha ga-enweta ya ọnụ ala n'ihi na onye nke na-ere na Alaba ego o ji ego o mefuru iji bido bunata ngwa afịa ma rebe dị dị nta karịa nke mụ onwe m nọ n'Ọnịcha Ado n'ihi na m ga-agbakonyecha ego niile ahụ m nyere ndị uwe ojii na nke m nyere ndị agha na nke m ji kwụọ ụgbọ bulatara ya na nke m ego m onwe m ji gaa na nke m ji lata tupu m mete ngwa afịa m ga-agalarịrị ọnụ karịa nke onye ahụ nọ na Alaba onye ahụ bịara abịa ọ ga-akara ya mma igoro ya na Alaba tinye ya n'ụgbọ mmiri lawa karịa iwefụkwa ego moto bịawa Ọnịcha Ado bịa goo ya ngala ọnụ tichiazie na moto na moto ga-ebuchi bịa ya Alaba ka o wee nwee ike doo ya n'ụgbọ mmiri wee gbazie ụgbọelu lawa n'ihi nke a ihe ọbụla a na-ere n'ala Igbo kwesịrị ịgala ọnụ karịa ihe a na-ere ya n'ebe ọzọ niile n'ihi na anyị onwe anyị bụ ndị Igbo na-ego ihe ngala ọnụ n'ala Igbo nke anyị na-emepụta n'onwe anyị anyị ji enweta ego a ga-eji na-ego ga-agalakwuo ọnụ ọ akọ na uche ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke togbotobo keke original keke ma ọ ga-amasị ya ewutekwala unu na ọ bekee ka ọ na-asụ na ọ ka o si dị ọ gwara m gboo na ya amaghịkwa ka e si asụ Igbo mana ọ bụ ezigbote nwaada Igbo nwaada biko tinyere anyị ọnụ n'okwu a gịnị kee ka i si fụ akọ na uche keke ma how do you see the thinking

ihe niile ahụ kpatara aka dị ka aka ihe niile ahụ kpatara o ji afịa atọ anyị n'ọnụ ihe ji esiri anyị ike n'ala Igbo si were na ya ka ọ dị mma mana nke a bụ akwa na-ebere ndị ọchịchị akwa na-ebere ndị ọchịchị ịṅa ntị n'onu original keke man esoghị m na ndị na-ebelụ ndị ọchịchị akwa n'ihi na ndị na-ebere akwa na oge gara aga ahụ nwere onye e fichara anya mmiri o nwere onye ọbụla e fichara anya mmiri ọ bụ okpotokpo ihe mwute na-agbawa obi ọ na-adị ka a ga-asị na ọ ndị ugwu ka a hapụrụ ọchịchị ala Igbo o nwedịghị ka o si eyi na ọ ndị Igbo be anyị na-achị anyị maka o si na-adị a ka m bụkwa original keke man m ga-adọburu ya ebe a ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ ndị ọchịchị na-agwa unu sị unu ọ masị unu unu bulite ala Igbo ma ọ masị unu unu hapụ ekwenyekwara m na Biafra ya gazie